Ọpụpụ isiokwu nke iri anọ Jehova wee gwa Mozis okwu sị n'ụbọchị mbụ nke ọnwa mbụ ka ị ga-eguzo ebe obibi nke ụlọ ikwu nzute ahụ ọtọ ị ga-adọbakwa n'ebe ahụ igbe ihe ama ahụ ị ga-ejikwa akwa mgbochi ahụ kpuchie igbe ahụ Ị ga-ewebatakwa tebụl ahụ, doo ihe ya n'usoro. Ị ga-ewebatakwa ihe ịdọba oriọna ahụ, welikwa oriọna ya niile. Ị ga-etinyekwa ebe ịchụ aja ọlaedo isure ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'iru igbe ihe ama ahụ. Tụkwasịkwa akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ n'ebe obibi ahụ. Ị ga-etinyekwa ebe ịchụ aja nke aja nsure ọkụ ahụ n'iru ọnụ ụzọ nke ebe obibi nke ụlọ ikwu nzute ahụ. Ị ga-etinyekwa ite ọsịsa mmiri ahụ n'etiti ụlọ ikwu nzute ahụ na ebe ịchụ aja ahụ, tinye mmiri n'ebe ahụ. Ị ga-edebekwa ogige ahụ gburugburu, tinye akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ ama ogige ahụ. Ị ga-ewerekwa mmanụ otite mmanụ ahụ tee ebe obibi ahụ na ihe niile nke dị n'ime ya. ị ga-edokwa ya nsọ na ihe ya niile ọ ga-adịkwa nsọ ị ga-etekwa ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ ahụ mmanụ ya na ihe ya niile doo ebe ịchụ àjà ahụ nsọ ebe ịchụ àjà ahụ ga-abụ ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile ị ga-etekwa ite ọsịsa mmiri ahụ na ụkwụ ala ya mmanụ doo ya nsọ ị ga-emekwa erọn na ụmụ ya ndị ikom ka ha bịarue ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute ahụ nso ị ga-ewerekwa mmiri saa ha arụ ị ga-eyikwasịkwa erọn uwe nsọ ahụ ị ga-etekwa ya mmanụ doo ya nsọ ka o wee bụrụ m onye nchụ aja ọ bụkwa ụmụ ya ndị ikom ka ị ga-eme ka ha bịarue nso ị ga-eyikwasịkwa ha uwe ime ị ga-etekwa ha mmanụ dị ka i tere nna ha ka ha wee bụrụ m ndị nchụ aja otite mmanụ ha aghaghị ịbụrụ ha ọlụ nchụ aja ebighị ebi rue ọgbọ ha niile mozis wee mee ya dịka ihe niile si dị nke jehova nyere ya n'iwu otu a ka o mere o rue n'ọnwa mbụ n'arọ nke abụọ n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ahụ na e guzoro ebe obibi ahụ ọtọ mozis wee guzo ebe obibi ahụ ọtọ tinye ụkwụ ya niile guzo ibo ya niile ọtọ tinye mkpọrọ ya niile guzo ide ya niile ọtọ wee gbasaa ụlọ ikwu ahụ n'elu ebe obibi ahụ tụkwasị ya ihe mkpuchi nke ụlọ ikwu ahụ n'elu dịka Jehova nyere Mozis iwu o were ihe ama ahụ tinye n'igbe ahụ tụkwasị mkpanaka ya abụọ n'igbe ahụ tinyekwasị ebe mkpuchi mmehie n'igbe ahụ n'elu O webata igbe ahụ n'ebe obibi ahụ, doo akwa mgbochi nke akwa nkwuchi ahụ, wee kwuchi igbe ihe ama ahụ, dị ka Jehova nyere Mozis iwu. O tinye tebụl ahụ n'ụlọ ikwu nzute n'akụkụ ebe obibi ahụ chere iru n'ugwu, n'ezi akwa mgbochi ahụ. O doo usoro achịcha n'usoro n'elu ya n'iru Jehova dịka Jehova nyere Mozis iwu. Ọ dọba ihe ịdọba oriọna ahụ n'ime ụlọ ikwu nzute na ncherịta iru tebụl n'akụkụ ebe obibi ahụ chere iru na ndịda. O welie oriọna ahụ niile n'iru Jehova, dịka Jehova nyere Mozis iwu. O tinye ebe ịchụ aja ọla edo ahụ n'ụlọ ikwu nzute n'iru akwa mgbochi ahụ o wee sure n'elu ya ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụda ụtọ dị iche iche mee dịka jehova nyere mozis iwu ọ tụkwasị akwa nkwuchi nke ọnụ ụzọ n'ebe obibi ahụ ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ ka ọ dọbakwara n'ọnụ ụzọ ebe obibi nke ụlọ ikwu nzute wee sure n'elu ya aja nsure ọkụ ahụ na onyinye ịnata iru ọma ahụ dịka Jehova nyere Mozis iwu. Ọ dọba ite ọsịsa mmiri ahụ n'etiti ụlọ ikwu nzute na ebe ịchụ aja, tinye mmiri n'ebe ahụ iji saa arụ. mozis na erọn na ụmụ ya ndị ikom wee saa aka ha na ụkwụ ha site na ya mgbe ha na-aba n'ụlọ ikwu nzute na mgbe ha na-abịaru ebe ịchụ àjà nso ha wee saa arụ dịka jehova nyere mozis iwu o guzokwara ogige ahụ ọtọ gburugburu ebe obibi ahụ na ebe ịchụ àjà ahụ tinye akwa nkwuchi nke ọnụ ụzọ ámá ogige ahụ mozis wee jesịa ozi ahụ igwe ojii ahụ wee kpuchie ụlọ ikwu nzute ebube jehova wee jupụta ebe obibi ahụ mozis apụghịkwa ịba n'ụlọ ikwu nzute n'ihi na igwe ojii ahụ biri n'elu ya ebube jehova jupụtakwara ebe obibi ahụ mgbe ọbụla e mere ka igwe ojii ahụ si n'elu ebe obibi ahụ rigo ụmụ izrel wee bulie ije n'ime mbuli ije ha niile ma ọ bụrụ na emeghị ka igwe ojii ahụ rigo ha adịghị ebulikwa ije ruo ụbọchị e mere ka o rigo n'ihi na igwe ojii nke jehova dị n'elu ebe obibi ahụ n'ehihie ọkụ dịkwa n'ime ya n'abalị n'anya ụlọ Izrel niile n'ime mbuli ije ha niile